kuonetsetsa kuti ndalama zonse zagwiritsidwa ntchito moyenera osati mowononga kudutsa pa mlingo wa 109 biliyoni kwacha imene idakhazikitsidwa mu bajeti pa nkhani yokhudza chakudya mdziko muno ngakhale kuti nthawi ilipobe yakuti tithane ndi mavuto amenewa sitingasiyenso udindo umenewu m'manja mwa anthu amene aonetsa kulephera ngati mukumbukira bwinobwino miyezi isanu ndi umodzi yapitayo ndinanena poyera kuti ukamafika mwezi wa septemba chaka chino unduna wa zaulimi udzaonetsetse kuti ndondomeko zonse zokhudza feteleza wa aip zapatsidwa ndipo anthu ayamba kulandira feteleza otchipa mtengoyo koma iwo adalephera alephera kukwaniritsa izi ndipo ine sindingavomereze kulekerera zimenezi komanso kafukufuku akuonetsa kuti panali kulekerera komanso zisankho zoyipa pakayendetsedwe ka ndondomeko imeneyi zikuonetsa kuti undunawo kudzera mu small holder farmers fertilizer revolving fund udachita malonda ndi kampani ina ya ku britain imene amati iwafufuzire fetereza ngati mkhalapakati agent ndipo adachita izi popanda kafukufuku wabwinobwino kuti kampaniyo ndi yotani ndipo imachita chiyani kachiwiri iwo anapereka ndalama zokwanira 725,000 za america us dollars kwa ejentiyo zimene zidaperekedwa m'magawo awiri gawo loyamba pa 13 meyi ndalama zokwanira 181,250 dollars ndipo gawo lachiwiri pa 14 meyi ndalama zokwanira $543,750. Ndalama zonsezo amapereka asadafufuze ngati kampani imeneyi kapena kuti ngati agent ameneyi anali ndi kuthekera kubweretsa feterezayo. Kachitatu, agent ameneyi adawapempha smallholder farmers fertilizer revolving fund kuti atumize ndalamazo ku maakaunti awiri osiyana amene ali kunja kwa dziko lino kunja kwa dziko la united kingdom ndipo iwo adachitadi izizi popanda chikayiko chilichonse kachinayi contract yokhudza malonda amenewa komanso kupereka ndalama kwatchulidwako zonsezo zidapangika osatsatira ndondomeko zimene boma limatsatira likafuna kugula katundu ndiye poona kuti ndalama zimenezi zinaperekedwadi ndipo nzambiri komanso kuti fetereza amafunikayo ngochuluka undunawu udatumiza anthu ku united kingdom kuti akaone kuthekera kwa kampaniyo ndi kudzera mu ulendo umenewo pamene undunawu udazindikira kulakwitsa kwake komanso kuzengereza kwake posafuna kutsatira ndondomeko zokhazikika pochita malonda a mtundu umenewo ndasankha wolemekezeka sam kawale amene ndi mtsogoleri wa nduna pa nkhani ya aip kukhala nduna yatsopano ya ulimi kuyambira panopo kuti apitirize bwino ntchito imene ayamba kale ndipo posachedwa apa ndikhala ndikulengeza kusintha kwina pa maunduna chifukwa nthawi yosunga adindo amene ntchito yawo singalozeke yatha uthenga wanga kwa adindo wonse ndi uwu amalawi akufuna zotsatira ndipo ndionetsetsa kuti zimenezo zichitike ndili pano kutumikira amalawi ndipo izi ndipanga inu mulipo kapenanso popanda inu chifukwa sindili pano kutumikira chipani kapena nduna kapena alliance ndili pano kutumikira amalawi ndipo si inu amene muli azipani ndi ochulukitsa ngati amalawi ndipo ndikwaniritsa izizi ngakhale anthu atanena mabodza kaya otani za ineyo kapena kukhala pa maupo otani ndi anthu akatangale kapena kuipitsa dzina langa mnjira ya mtundu wanji kuti ndine ndawatuma kuti azichita zinthu zakatangale ndipo ndikudziwa kuti tipambana chifukwa mulungu ali nafe akudalitseni zikomo kwambiri